Imríodh na Craobhacha Dúbailte Liathróid Láimhe san Ionad Náisiúnta Liathróid Láimhe ar an Satharn. Chuaigh na seaimpíní reatha Caitríona Casey agus Aisling O'Keeffe ó Chorcaigh in iomaíocht le Ciara Mahon agus Amy Brennan ó Chill Chainnigh. I gcraobh na bhfear, chuaigh an Mhí agus Áth Cliath in iomaíocht nuair a chuaigh na seaimpíní Brian Carroll agus Gary McConnell in iomaíocht le hiarbhuaiteoirí an chomórtais, Eoin Kennedy agus Carl Browne. Seo tuairisc ó Mhícheál Ó Drisleáin.
I gCraobh na mBan, bhí Cill Chainnigh sa tóir ar a gcéad chraobh agus d'oscail siad an scóráil le sár-iarracht ó Amy Brennan. Bhí forlámhas ag Cill Chainnigh ag tús na himeartha agus botúin bhunúsacha á dhéanamh ag Corcaigh. Le himirt an-chliste ó Ciara Mahon, Bhí Cill Chainnigh anois 12 i gcoinne 1 chun tosaigh. An cúinne ar chlé mar rogha ag Ciara Mahon arís agus an bhearna méadaithe babhta amháin eile aici. Throid Corcaigh thar n-ais, áfach, le Caitríona Casey ag imirt thar barr, anois 15 i gcoinne 9. Ach ainneoin dea-iarrachtaí Chorcaí, choimeád Cill Chainnigh smacht ar an gcéad chluiche le sár-iarracht arís ó Chiara Mahon agus thugadar an bua leo, 21 i gcoinne 15. B'éigean do Chorcaigh an tarna cluiche a bhuachaint ansan chun fanacht san iomaíocht agus chuir siad tús maith leis an gcluiche, a bhuíochas don cheann seo ó Aisling O'Keeffe. Chothromaigh Amy Brennan do Chill Chainnigh. seacht bpointe an taobh. I gcluiche a bhí an-chóngarach ar fad, d'aimsigh Aisling O'Keeffe pointe eile do Chorcaigh agus iad go maith sna sála ar na Cait anois, dhá phointe taobh thiar, 18 i gcoinne 16. Chothromaigh sárphointe ó Chiara Mahon an cluiche ansin, 19 an taobh. Agus le botún ó Chill Chainnigh, Thug Corcaigh an cluiche leo, 21 i gcoinne 19. Bhí an tríú cluiche ansan ag teastáil chun na foirne a scarúint óna chéile. Ach bhí sé aontaobhach ón tús le Corcaigh glan in uachtar agus an deichiú craobh as a chéile acu ar an scór deiridh, 11 i gcoinne 1. I gcraobh na bhfear, bhí na seaimpíní reatha ón Mhí, Brian Carroll agus Gary McConnell, san iomaíocht le Eoin Kennedy agus Carl Browne ó Áth Cliath. Shocraigh Áth Cliath go maith tré iarrachtaí Kennedy ach bhí Brian Carroll ag imirt ar fheabhas agus fuair na seaimpíní reatha an Mhí smacht ar an gcluiche. Bhí géar-iomaíocht eatarthu agus d'fhreagair Carl Browne d'Áth Cliath, ní raibh uaidh ligean dá nia Gary McConnell an ceann is fearr a dh'fháilt air. Bhí an Mhí fé bhrú anois ach bhí Brian Carroll ar fheabhas dóibh sa chéad leath seo. Chuir sár-iarracht ó Carl Browne stop le teacht chun cinn na Mí ach díreach ar feadh tamaillín mar gur bhuaigh Brian Carroll an chéad cluiche don Mhí, 21 i gcoinne 16. Bhí géarghá ansin d'Áth Cliath an tarna cluiche a thabhairt leo agus chuir Eoin Kennedy tús maith leis an gcluiche dóibh. Ní raibh an Mhí ábalta teacht isteach sa choimhlint seo agus Áth Cliath ag imirt thar barr le Browne á gcur 10 bpointe chun tosaigh. Chuir iarracht an-mhaith ó Gary McConnell tús le hiomaíocht níos fearr ón Mhí, ach ní raibh Eoin Kennedy chun ligean don chluiche seo imeacht uaidh. Choimeád Áth Cliath an Mhí ó dhoras agus thugadar leo an dara cluiche, 21 i gcoinne 14. Game up, second game.
Bhí ard-chomhraic sa chéad chluiche eile agus iad an-chothrom ón tús. Thug Áth Cliath gach rud dá raibh acu ach sheas aclaíocht na Mí leo sa tríú cluiche agus chríochnaigh siad go láidir